The DC munyengo imeneyi ya zinatheka bwanji nyengo imene ndiyosausa kwambiri kuposa mazunzo a ambuye yesu amene wina pakana lero sakumvesa kuti adatuluka bwanji m'boma atamupulintira kale nsalu zokuti akalumbirire komanso ataononga ndalama za nkhaninkhani kugula pakana chija chimakokedwa ndi angamira chija chimakhala ngati chimanyamula maliro kunja chija koma iye anachigula chimeneja kuti akakwere siku lolumbiritsidwa atapulintapulinta kale matisheti zonse zitatheka kale chifukwa anali akunamizidwa kuti iyeyo ndi amene ati awine zisankho ndipo ankachita kunena mwathamo kunena kuti na amene anazolowera kudya kuba simundikwanisa chifukwa ine ndikulamulirabe pakana 2030 ndipo wina asafu- afune asafune ine ndi amene ndikuwina koma anthu ndoyipa kwambiri amalawi ndinu anthu achabe kwambiri mwampangiranji mwana wanzanu chonchija wa ku Kasiya munthu wofatsa ngati uyo moreover ndi mbusa amene amakhoza kumayankhulana ndi mulungu limodzi ndi mwana wace inu osamumvera chisoni iyayi eh? anthu oyipa koma ndiye munamudyera ndalama zachetu mmene mwadyerera ma mp ndi makhansala ndipo ii ena pakana mumachita kumayitana anthu kuma kuma paper Sunday kuma builders day eh? koma anthu kumachita kukanganirana ena kuma- kumapanga mpikisano wopereka ndalama ma 10 miliyoni ma 30 miliyoni ati awine eh? tinakuwuzani inu anthu awawa anthu asakupusiseni tabwerani pamodzi anthu inu musaononge ndalama zanu koma anthu nde mwaononga ndalama awene amene ndikumvera chisoni mu zonsezi awene ndi wajantoliro awene Ah, ukamamva kuti akulira awene zomveka awene ndipo ndikuchita kumva kumva kukoma kunena kuti matama taizina sikanthu iyayi kuzimva majuisi eh? nyengo ya zinatheka bwanji choncho lero ndabweranso ndi nkhani zikulu zikulu ena mmaona ngati kapena mwina tikamalawira chochi kumakhala kusowa zochita koma ayi kumafunika kuti inuyo amalawi muziziwa zinthu komanso zinthu zimene zikukukhuzani inuyo zizimveka kwa atsogoleri atsogoleri wanyozere okha kapena ayi ndili ndi nkhani zikulu zikulu zimene ndikufuna kuti ndialankhulire awa a dpp zili ndi iwowo anyozere okha koma malangizo nditawapasa chifukwa nthawi zina munthu kukwatira mkazi kapena kukwatirana ndi mamuna amene chinamupha mkazi ache kapena mamuna chosakuchiziwa ndiye kuti munthunso umakhoza kukapeza mavuto Apapa lero tikufuna tikuwuzeni inu a dpp zinthu zina ndi zina zimene zapangisa kuti wadya ntoliro ndi anzache amene amafuna utsogoleri pakana 2090 agwe chagada asamakhulupirire koma ali ndi china chilichonse ndalama zomachita kumasamira mnyumba kumachita kuponda kuyiona 500 ija makhala alibe nayo ntchito ali ndi ndalama mapwemvupwemvu ichi ndi chimene chikufunikira kuti inuyo muchionere patali chifukwa ngati simuchionera patali mudziwe kunena kuti nanunso kuteroku 5 years ikubwerayi mugwa nayo koma tisanafike kumeneko ndikufuna ndiachite congratulate ma ministers amene akulumbiritsidwa lero komanso ndikamuchite congratulate Enoch Chihana amenenso ati alumbiritsidwe lero kapena mawa kukhala second vice president wa dziko. Izizi ndi chisimikizo kunena kuti nthawi zina udindo tikamaufuna Mulungu amakhonza kukukaniza. Udindo umachokera kwa Mulungu ndipo amaona munthu amene akhoza kukhala mtsogoleri chifukwa kunena chilungamo udindo umenewu wa Enoch Chihana is a sign of hard work is a sign of being patient is a sign yoonesa kuti munthuyo ndi wopirira komanso ali ndi ma characteristics ofuna kusogolera amalawi motero kuti ena ake ankaona ngati udindo umene uzakhala wawo ayi lero ati alumbire ndi Enoch Chihana munthu wosazikonda munthu wofuna kukhala ndi anthu munthu amene anabadwira amachita kuoneka kuti anabadwa mu banja losakhala la ana osusuka lero ena ake ankamutukwana uja uh, Peter wa Mutharika aziuona udindo ukuyenda ukuyenda umo chifukwa chana cha- chi- china chizolowezi chonyanyira kuzitenga ku- kuzitenga ati ku- kudula kwambiri kuzitenga ati kukhala iwo wotchuka ndiye lero ti udindo uja ndi wakukanikani aku ati alumbire lero ndi enoki chihana tikuchiteni congratulate kwambiri pitani mukatumikire anthu osakazikonda mukatumikire anthu mudziwe kuti kapitolo yanu ya inuyo ndi anthuwo ndipo pali ena aja akumanena kuti a enoki chihana ofunika asiye za second vice president akakhale mp akunama chimwene munthu sumu- sungamakhale ku sukulu ndikumafuna uzingokhalabe mu standard one anthu amenewo ndi amene sakukufunirani zabwino munthu umayenera uzipanga progress in life and what you have achieved today is some- something uh, chimene ndikuyenera kukondwerera nacho komanso anthu akufuna kwabwino akuyenera kukondwerera nacho lero ndipita kuja kumatchedwa ku dpp kuti ndikakuunikireni kunena kuti china mwa icho chimene anafera aja a mcp ndi mtima ofuna kuotenga ngati iwo ndi ozindikira ankasewera mpira ndi anthu okuti sanali mu timu yawo kusewera mpira ndi adani munthu wanzeru sumadya pa tebulo imodzi ndi mdani wako ndi ofunika pamene inu mwatenga bomali a dpp muyang'anisise kwambiri maministry angapo muyang'anisise kwambiri mabungwe angapo muyang'anisise kwambiri madera angapo amenewawa ngati simuwayang'anisisa mukhoza kumagwira ntchito yabwino koma muli anthu ena ake mmenemomo okupangani sabotage nambala 1 tapitani ku mbc mbc iyi ngati simuichita simuiyang'ana bwinobwino kumenekuku kuli anthu amene akuoneka ngati ndi owulusa mawu koma anthu amenewo ali zinkhanira anthu amenewo ali otumidwa ndi adani anu ndipo azikuchitani sabotage iyi si nkhani yomafuna kumasekerera ndi ofunika muyang'ane ndi kwa msangamsanga mwa machawi anthu amene ajawo wa ku mbc ena ankakutukwanani ajawo mu pulogalamu ya ti- ti- timvese ija amene aja ofunika kudira nawo chifukwa ngati simudira nawo anthu amene ajawo azakupwetekani kwambiri 2030 izizi ndikungokupasani malangizo amenewa aulere ndi no mercy of course mukuyenera kuti muyang'anenso critically pali anthu ena ndi ma professionals nde pali anthu ena ndi anthu okuti anachita kuyikidwa ndi wadya mtoliro amenewo olo zitavuta zitatani mukuyenera musagwire nawo ntchito chifukwa kale lija ndinkawawuzanso kunena kuti anthu amene muli nawo mukugwira nawo ntchito ena a iwo si anthu anu ena a iwo ndi maplanti so ku mbc so kuli maplanti amene ngati simusamalira akupwetekani kwambiri dera lina limene inu a dpp muti muliyang'ane pamene mukuyamba kuti muzipanga zina ndi zina kuti muwaombole amalawi amene ali nanu chikhulupiriro ndi ku admarc Ku Admarc kumenekoko kundi- kunavuta kopsa, kunachotsedwa anthu ntchito osalakwa, pakana lero sakuwapatsa ndalama zawo, komanso amene anali- ana- anapeza mwayi atalembedwanso kawiri akuzunzika kwambiri chifukwa kuli ma plant okhaokha a mcp. Mukuyenera musamalire kwambiri ngati mukufuna kuti zanu zikuyendereni bwino, mukuyenera kwambiri muyang'ane ku admarc admarc ndikovunda kwambiri ku admarc sikuli bwino ndiofunika kuti muyang'aneko ndi diso lalikulu kwambiri chifukwa ku- imene ijayi ndimene i- iti ikupwetekeni ngati anthu amene wawa simuwayang'anisisa bwinobwino eh, komanso ndikusamalira anthu amene wawa amene akugwira ntchito ku admarc Admarc ndi imene ikhoza kudzakugwetsani tsiku lina. Izizi ndikungokuuzani inu anzathu a dpp malangizo amenewa muwatenge kwambiri seriously. Nkhani ina imene muti muiyang'anitsitse bwinobwino ndi nkhani ya anthu anu amene anagwira ntchito. Kulitu anthu amene agwira ntchito achinyamata komanso anthu osiyanasiyana. Pali uyu amatchedwa a, a, Maria. Maria. wamkulu wa azimayi wa amayi ku southern region amene ujatu nayensotu wagwira ntchito wagwiratu ntchito mtsikana amene ujayo ino nthawi inoyo ndikuwuzeni abale anga muli apa nthawi inoyo ndi pamene anthu amayamba miseche amayamba kumakanenerana zambiri kwa atsogoleri kumakhomererana koma tinene chilungamo chinthu ichichi kuti chiyende kufika pamene chafikapa inali collective efforts achina mainja ajawo achina mariawo eh? andasowa amene agula andasowa kubwera ku anayowo kubwera andani a- a- akaziwe anthu osiyanasiyana achinyamata osiyanasiyana agwira ntchito yotamandika kwambiri so mukuyenera anthu ano pamene mukumadya makekewa anthu anunso muwaganizire komanso muganizire wina aliyense muno mmalawi osakhala kunena kuti uyu aa uyu si wathu uyu ndi wakumpoto uyu ndi wachani ayi ndiofunika anthu onse anthu onse akhale muwachite treat equally mukati chonchi muona kuti zinthu ziyenda bwino kwambiri koma popanda zimenezozo muona kuti zinthu zambiri zisokonekera awa ndi malangizo anga mamawa uno anyuwani komanso malangizo aulere opita kwa inuyo komanso ndi ofunika kuti ndi muwayang'anire amalawi muonesese kuti kodi kodi zofuna za amalawi tikuzipanga kodi anthu amene akuvutika akumuzi akukwanisa kupeza ma basic needs Kodi fetereza wathu timpanga fetereza wa subsidy kapena timpanga fetereza wa universal? Eh? Chifukwa nsotu sa- fetereza wa subsidy uja mwachuluka zachinyengo kwambiri. Samafikiratu anthutu. Izizi ndi ofunika muziyang'anire mukhale pansi muonesese mukhale pansi ndi ma technocrats mukhale pansi ndi anthu a business mukhale pansi ndi anthu akuluakulu osiyanasiyana amabungwe osiyanasiyana muone kuti kodi pamene mukupita chisogolo 2030 mukhala mukuyenda bwanji koma mukamagwira ntchito ndikumakha- ndikumakhala ngati ndinu wopemphera kwambiri ndikuwasiya anasongole mkati momo omwewo ndi amene atapangisa azakupwetekeni omwewo ndi amene atazitumana ndikumanena kuti iyayi amenewawa akukonza mapulani wakuti chifukwatu nkhani ina imene muti musamalire nayo kwambiri ndi yolandira anthu amene ndi ma political prostitutes amene amafuna azikhala m'maboma ena aliwonse kuteroko muwaona aziyamba kumanena kuti bwana ifeyo tinaziwa kunena kuti mtsogoleri weniweni ndi inuyo osakhala achakwera koma anali ndi chakwera yemweyo onse amene anachoka mu dpp kupita zipani zina mukuyenera musamale nawo kwambiri anthu amene amangofuna china chilichonse chikhale chawo azidya bwino iyi ni nthawi yokuti anthu ena atengerepo phunziro sizomawalandira anthu mukoza kuwalandira anthu ali mapulanti atatumizidwa chifukwa awatu mtima sakuupezabetu anthu amenewatu ndi okwiya kwambiri and even nkhani ya security you need to beef up security ya president chifukwa chinthu chimene mwatengachi ena sakupuma nacho bwino ali ndi alitu ndi ukali koditu inu kunja kunotu anthu agawanatu mfutitu olo anyamata amenewawa a pologalamu ya timvesewa anapasidwa mf- pasidwa mfuti mukayang'ana mapepala a polisimo muona kuti anthu amenewa anapasidwa pasidwa mfuti And kwina kumene muti muyenera kusamala kwambiri ndi ku area 30. Area 30 ndi ofunika kumene kuja kutenga sache sache la panjatu lija lotimachita kukwazula kumuti lija ndi kusesamo mu area 30 ja kuisesa chifukwa kumene kuja kuli zigawenga kwambiri. izizi muka- a a dpp akuluakulu a dpp mukhale pansi muyang'ane bwinobwino ngati simusamalira kuteroko 2030 mukhozanso kutuluka mboma koma ine ndikukufunirani zabwino kuti mukhalebe mboma momo by what doing zimene anthu akufuna kupanga komanso osamaloledwa kumanamizidwa osalola manjanjawidwe ena abwere azizakunamizani inu ayi komanso kusankha mukamasankha anthu maudindo osiyanasiyana sankhani anthu amene atazikondweranso ndi amalawi osasankhanso anthu amene anali ndi mbiri zoyipa ndiye muziwapatsanso maudindo zimenezo zikupangisani kuti ulendo wanu wa 2030 ukhale ulendo osakhala bwino awa ndi malangizo aulere Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kodi chingamira chawo sangondipasa bwanji eh?